akụkọ m ga-akọrọ unu Biko kọọrọ anyị ka obi dị anyị mma. akụkọ m ga-akọrọ unu taata bụ maka onye liri nkịta eze enwe sị na ọ sọsọ nwa o bu n'afọ ka ọ ga-agọpụrụ sọ ya ka ọ ga-aṅụlụ iyi o nwere ofu oge afụ e wee nwee ofu eze o nwere nwunye naabọ nwunye naabọ ya afụ fa naabọ mụsịrị ụmụ nwoke naabọ ụmụ nwoke naabọ ọ lụọlụ fa ụlọ onye ọbụla bi ya na ụmụ ya na be ya eze nwekwara nkịta ọ fụrụ n'anya rie nne etu a kwa ka o si wee fụọ fụ nwunye nke ikpeazụ ọ fụrụ ya anya rie nne maka na ọ malụ mma manarịa nwunye nke mbụ ife ọbụla nke a kwuru ka ọ na-eme ife melu bụ na nwunye eze nke ịbụọ anụnwa o nwere ekworo n'ebe nkịta eze anụnwa nọ maka na olu dị ya ka eze fụrụ nkịta afụ n'anya karịa ya nwa o wee na-achọ etu ọ ga-esi wee memina ya bụ nkịta e wee ruo ofu ụbọchị eze wee jee njem mana ọ kpọrọ nkịta ya anụwa wee jee oge o jezi njem anụwa ọ kwụsị ofu mkpụrụ ụbọchị n'anyasị a nwunye eze nke ịbụọ ya na ụmụ ya fa wee lata nkịta afụ lata ya o wee bịa na be fa fa wee gbuo ya wee gbulie oke fa nwee ike ilisinwu wee gbulie wee sie wee lie n'ime anyasị oge mmadụ na-afụrọ fa fa wee buruzie ozu ya nke fọdụ wee jee tọgbọ n'azụ nwunye isi isi eze nwunye mbụ wee tọgbọ ya n'ọfịa dị n'azụ be ya eze anatazie njem mmadụ ncha wee gbapụta bịa ikele ya o nenezie ọ fụrọ nkịta ya ọ jụba fa kedu ebe nkịta m dị o nwere onye fụrụ nkịta kedu ebe nkịta m dị o nwere onye fụrụ o wee sị ngwa ka fa ncha gagharịa jee chọba nkịta fa wee gagharịba wee na-achọ nkịta wee ruo n'azụ nwunye nke mbụ isi nwaanyị ya fa wee fụ ozu nkịta ka ọ tọgbọrọ ebe a nke e lifọrọ ife a lie nwaanyị ọnụ likwuo eze ọnụ nwaanyị a sị na ya amakwa ife ọbụla gbasara ya nke obele sị na ọ ya nwa na ọ ya nwa ọ bụrụ na ọ bụrọ ya gburu nkịta kedu ka ozu nkịta ga-esi wee dị n'azụ be ya na ọ ya nwa gburu eze sị na onye mere ife anụwa ọ ga-ata ọ ga-eli nnukwute mperi ọ ma-ana mfe nwunye eze isi eze wee bebe akwa bebe akwa bebe akwa eze nenee nwaanyị anụwa ọ makwara na nwaanyị a bụ ezigbo mmadụ ọ da-asị asị kedu ka ọ ga-esi mee ife a na ọ ma-emenwu ya mana o nekwanụ nwunye nke obere ọ fụrụ ya n'anya rinne ife ọbụla nwaanyị a gwara ya ka ọ na-eme nke afụ sị n'isi nwaanyị gburu nkịta mara ife ọ ga-eme ha eze sị ewoo makwara na-enwe sị n'ọ sọ nwa dị ya n'afọ bụ nwa o nwere ike ịkọpụ mmụọ Ee, o nwere ike ịnya alụ nke afụ isi iyi mana nke kwụsị akwụ aka ya dịrọ na ya eze wee sị mba na ife akalili ya ka e je chọọ onye isi nchụaja mmiri oji o wee jee zie ozi onye isi nchụaja wee bịa wee kọsịala ya ife melu o wee sị fa ngwa mmadụ ncha fa bịa ka a gbadaa jee na mmiri oji e jelu ebe afụ wee gwa fa ife fa ga-ekwu ife fa ga-ekwu bụ na ọ bụrụ na mụnwa lili anụ nkịta anụnwa ka m nwụọ oji ligbuo m ọ bụrụkwa na ọ bụrọ mụ lili nwa nwa anụnwa e, nkịta anụnwa oji raa m maka na oji ana egbu onye aka ya dị ọcha so fa wee jee na ifere fa wee jebe na ikpele mmiri a wee ruo ebe a oji eze wee buru ụzọ wee gụọ ukwe gụba ukwe anụnwa a gwara ya ka ọ gụọ ma ọ bụrụ na ọ ya nwa gburu ya ka e gbuo ya

wee banye na mmiri wee gaa gaa too isi ngwụsị galuo isi ngwụsị ikpele mmiri nke ọzọ wee chiyatakwa nwerọ ife mere ya ọ sị nwunye nwunye ịbụọ ya jee nke a sị mba na ọ nke mbụ ga-eje nke mbụ sị na ya ga-eje maka na akụ ilu adịrị eme e, adịrị eje ife ifele sị na ya ga-eje maka na aka ya dị ọcha o wee bịa wee gụọ ukwe gụsịa ukwe anụnwa wee gaa na mmiri galuo na ikpele mmiri nke ọzọ chiyata nwerọ ife mere ya ụmụ ya bịa gụkwa ụmụ ya naabọ nwoke naabọ nke a bịa gụkwa egwu gafee chiyata nwerọ ife mere ya nke ọzọ bịa gụkwa egwu ya gafee chiyata nwerọ ife mere ya eze wee sị ngwa ọdụdụ nwaanyị ngwa gazie ọ sị mba mba ọ na-adụ azụ si owele ya dụ azụ sị okay ka nwa ya jee ọkpala ya buru ụzọ jee ọ sị ọkpala ya i lukwa ị ga-agụ ya bụ ukwe ị gụgharịa ya sị ọ bụrụ na ọ mụnwa lili anụ nkịta oji raa ya ọ bụrụkwa na ọ ya e, na ọ bụrọ ya oji raa ya

oge ọ gụsịrị ukwe anụnwa wee banye n'ime mmiri oji ọ banyere ana oji wee saghepụ ọnụ gbom wee noo ya bụ nwa Ehe, nke ọzọ a sị nwa nke ọzọ ya gaa nwa nke ọzọ wee bịa wee gụọ ukwe etu o kwesịrị ịgụ wee gụsịa wee gabanye n'ime mmiri ka ọ na-agabanye oji wee meghe ọnụ ya gbom wee noo ya bụ nwa e wee sizie e, nwunye nke ịbụọ nnefa ya gụzie ee o bebe akwa na-ayọ eze si ya na aka ya dị ọcha ya biko gbaghalị ya si ya aka gị dị ọcha gụọ ya na gafee ebe ọ bụ na aka gị dị ọcha ọ bịala obi agụba si oji ọ bụrụ na ya lili anụ nkịta ya raa ya ọ bụrụ na ọ bụrọ ya liri anụ nkịta ya raa ya eze si ọ gịnị ka ị na-agụ gụọ ife a gwa gị gụọ gụọ ife a gwa gị gụọ o wee gụzie ọ bụrụ na ọ ya liri anụ nkịta oji gbuo ya ọ bụrụkwa na ọ bụrọ ya liri anụ nkịta oji raa ya o wee banyere anụ na mmiri ojiri sayekwa ọnụ ya ahụ gbuo o wee noo ya afụzirọ nwaanyị a na ụmụ ya achọtarọ fa wee lukwa tata eze wee bịa yọọ nwunye ya isi nwaanyị ya si ya gbaghalị ya na kịta anụwa ọ fụ nnọọ na ezigbote mmadụ ka ọ bụ na ya ama anụzikwa nwaanyị ọzọ maka na ịnụ more than one ịnụkarị ofu nwaanyị na-enye nsogbu si ya na ọ sọsọ ya ka ọ ga-anụzi ya o wee nụzie sọsọ ya fa wee bie n'udo ụwatụwa chakpii wọọ ife mmụta dị ịbụọ nke mbụ bụ ya agbakwana ama ụgha n'ebe mmadụ ọzọ nọ etu nwunye e, obele eze si wee gbaa ama ụgha n'ebe nne ya ukwu nọ wee sị na ọ ya mere ife ọ na-emerọ nke ịbụọ bụrụ na ekworo ajọka inwe ekworo ọ na-eme ka ime ife ọjọọ etu nwunye nke ịbụọ anụwa si wee nwee ekworo wee na-elo na nkịta na eze fụkalị ya n'anya wee were maka ya wee jee gbuo nkịta wee lie ya chakpii nchekwado asụsụ igbo na omenala igbo bụ ọlụ dịlụ mụ na gị